ọ bụrụ na ị na-akpọ ntu ị na-ala nwoke ibe gị kwụsị ya ọ bụrụ na ị na-emegọ mmegọ wit nwoke ibe gị nke unu na-akpọ eh, kedimavia agịgị ọ bụrụ na ị na-eme ya desist wepụ aka gị na ya imezina imezina ọ bụrụ na ị na-amụ ya ka ị mụta ịmụzina ọ bụ na i meli ovu mme ọ tọba gị ụtọ dibe ya kwụsị ya kịta ka ịkpụ ọlụ nke i mere eme ọ bụrụ na ị na-eme ya kwụsị ya na ulu adịrọ n'isi azụ na ọkpụkpụ ọkpụkpụ bụ ive dị ya amarọ m ka ive a si adị unu n'arụ kedu ka ị ga-esi wee kwụsị ukwu ukwu ụmụ nwaanyị ya na-abụ mmadụ na-afụ otu a mmadụ na-afụ otu ekwesịrị ukwu ụmụ nwaanyị fụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ juru n'ike nwoke soro nwoke aghọtakwa m ụfọdụ ndị o eh? mmadụ a na-afụsị ulu rapụ ulu taba ọkpụ kedu ka ihe a siri adị unu adị n'arụ ị fụ nwoke ibe gị amụ eke gị megodi imagine ị bata ị na-emetụ nwoke ibe gị aka na arụ a na-esisi ike ala ị ga-apị aka ala adịrọ na-emetụ aka na afụ ọnụ hei kee ka ive a si adị ọ na-asọ unu oyi ive a na-asọ unu oyi ị makwa na na a- a- nna a na wa ụwa atọnụgokwa upside down mgbe anyị pere mpe mgbe anyị pere mpe ive nwoke jikara anụ ọgụ bụ nwoke ibe gị metụ gị aka n'amụ i gbuo onye ọ bụ i tie onye ọ bụ ị ga-eti ya ma nwaanyị metụ gị ayị ị relax ya nwaanyị metụ gị legada nwaanyị wee megada chikie gị chitụ gị aka n'amụ i je kọọlụ ndị ọyị gị sị nna nwa a metụ m aka n'amụ ma ọ bụ nwoke ibe gị o nwere onye ga-agwa ya na-ebi ọkpọ ebi ọkpọ wee su ya n'anya nye ka e mechaziri tata na ọ bụrọ ihe hey ụwa atọnụọ upside down o nwere onye na-ajụ m sị m what of onye onye dinala nwanne naabọ ụmụ nwaanyị naabọ two siblings na nwanne ka va bụ o nwere ebe ọ bụ na i dinalị nwanne nwanne na nwanne ma ị bụ nwa ma ị bụ nwoke o nwere ebe ọ bụ iwu eji gị iwu eji gị mana ị bụlụ nwaanyị ọ wa bụrụ na ị nụgo di nwanne di gị edinana gị e nwe reason ụmụ gị ka ị na-akpọchi ihu di gị ka ị na-achọ ka i gbu ya nwanne di gị abụ adịkwuro safe nwanne di gị edinana gị ọ ga-ebe m n'ọfụ hello Hello, mmiri. ee nna gị daalụ ka gị ime Ebe ọ dị mma
Biko, ihe m chọrọ ịjụ bụ ee, nwaanyị nọ na nsọ wee na-edina nwoke, nwa alụ ọrụ, ajọ ihe ka ọ nwoke ahụ ka ị na-agba ụchụ nwoke ahụ ngị na ya na-edina ị na-agba ya ụchụ ma ọ bụ na ị nọdụ na nsọ wee na-edina nwoke then nke ọ bụ nwaanyị o nwere ajọ ihe o nwere o nwe negative or bad effect o nwere ebe nke nwaanyị o nwere bad effect o were ebe na ọ nwoke ka ọ- ọ na- ọ na-aha n'isi ya bụ mgbọ na-awụ ya n'isi Ka m jụkwa ọzọ, then nwaanyị wepụrụ nwa, kedu ihe onye a ga-eme? nwaanyị wepụrụ nwa nwere ụzọ ibe naabọ ọ ga-eme nke izizi bụ ịkpụ alụ nke abụọ bụ ịtụ ewu n'aja ana ihe e ji eme ab- em, cleansing and appeasement Okay.
thank you

Uh-huh. They should li- they should listen uh, uh, along with me. Yes, yes. Thank you. Some people, eh, Uh, people talk and drop. oh. Ke age a na-eji me- meziwere ụmụaka ụzọ like ages ka ha nwee things a ga-emere ha ka as ha na-eto ka ụzọ ha na na-adị free ebe ịchọpụta ebe ha si ọ bụ ihe ndị a na-achọkasị nne na-emere ụmụ ka eji ụmụ ụlọ anụ ebido mewe daalụ rinne ajụjụ gị bụ a very wise ajụjụ and na ị bụ ezigbo nne from ibe m nụlụ na nwa i kwulu ibe m ma-agwa gị bụ jide ka i ji ụmụaka ahụ ga-abalị gị ulu mkpụrụ anyị na-akụnye n'ime be ọ ga-amịtalị gị ezigbo mkpụrụ ee ee ibe mgbe e ji ọ na-abụ nwata lue e wee bido jụwalị ese dozibeli ya chi ya na ndị otu ya bụ 12 days

Okay, sir. yes okay m bịa ihe nsọ m na-eso ka ihe m ga-akpọ akpọta ha along i nwere ike sọ gị esoro wee ike kpọtaba nke ọbụla yes hello mmiri omilo ee nna m daalụ gaa gị ime mmanya mara emi daalụ ya bịagwa olili sọbalị
ọnwụ na mgbalata mma abịa ọ dị mma hmm. ihe okụzi na iwe ahụ nnukwute iwe n'etiti ndị mmadụ iwe maka na ụwa nọrọ a n'ime iwe ghasara aghasara nne eziokwu like wa nke eh, nwoke na-edina nwoke yes

ọ bụrụ ha kpara akpa ya bịa gwa m na nwanne ya nwaanyị achọ ka m na-ebi na ha na-apụ together na ọ chọghị ya na-achọgharị ụmụ nwoke na-ezuzi ezuzi ee m sị akpa na achọghị m ya sị m bido na m mere ya ya sef na mgbe ya nkịtị na ha dị ga enwe ike izuru ihe a na-asọ ezie ndị Yoruba maka ọ na Lagos ka ya oge onye Yoruba dị ebe a mba onye Igbo onye Igbo n'ala bụ ndị Igbo iwu ejiro gị o nwere nsọ adịrị ya ihe anụkwu ka m kwuli ya mgbe a eh. ọ bụ na nwanne naabọ bịakwute gị sị gị bọlịwa bọlịwa o nwere ibe dị ya nsọ adịrị ya
eh, nsọ adịrị ya ejima na o nwere ibe o melụ ị ma na nsọ nke ahụ ejiro nwoke mgbe gboo mmadụ mgbe gboo enwere m ike kuta nwunye m nwere ike otu m si emeta ya mma na otu m si bụrụ ezigbo mmadụ nne na anya n'ilo ka m nụta nwaanyị ọzọ jere dute m nwanne ya nwaanyị last born va dute m nụwakwuo nwanne ya nwaanyị ya gwụ ị ghọtago ya Okay. so o nwere ibe o mee nwere nsọ adịrị ya So na onye Igbo nwere ike ịlụ ejima ndị Igbo naabọ. yes ọ dị possible
No problem. ọ dị possible Thank you. daalụ ọ nọ- ọ nọ n'ofe obu obu agba agba ife hai ụmụ nwaanyị niile nọmba onye ahụ ị ga-etinye nọmba gị nna